constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Uh, good morning, good afternoon, good evening, everybody, depending on where you are watching me from. asị m na ọ ga-adịla ụnụ niile na mma ụnụ ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ ee eh, asị m happy sunday to each and every one of you um, yes ị nee anya ị ga-afụ na ọ mụnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo achalugo na-enwerọ adịgboroja ada maazị nnamdị kanu ịghọtago uh, biko share around this video share the video please uh, share around the video mm, ị nee anya ị ga-afụ that I'm not yet strong yet adịchabeghị m strong like that but uh, we must continue we are not stopping not now not tomorrow not ever

indeed there was a country e nweburu country before bụrụzi na look at how they are messing up themselves look at how they are ridiculous as in the way they, they, they, they, they are disgracing themselves from the back look at ihe na-eme anambra state election ka e nesịala anya ọ dị ka ebe ụmụazị na-egwu egwu to the extent that na Willie Obiano naarụ microphone wee pụta na-ayọ ndị ana people biko ka ha pụta bịa vote be look at just just just imagine people ọ naarụ microphone bidozie na-ayọ biko e menugo ụdị ihe a before a na-ayọ people ayọ ka a bịa vote they have seen that na they have failed ha efelugo ndị ha na-achị that is why ha jizi wee na-ayọ biko ka a pụta bịa na-evote ka e mee nke a ka e mee nke ọzọ ọ dịghị ka ọ ga-adị possible ọ nọkata kịta maazị nnamdị kanu na-ayọ people biko to come and join biafra struggle oh, is not possible ahịa ọma na-ele onwe ya ọ bụrụ na these people like egwu a m kpọrọ na ọ bụrụ na ha wepụla aka enwe n'ofe for the very first time people na-acomplain i don't think that na ha ga-adụ useless to this extent as in i don't think that na nigeria ga-adụ as useless as as it is now but this eh, Nigeria bụ the country ọ ga-abụ citizens nọ n'ime na-acomplain leaders na-elidi ha a na-akụla bandị azụ they will not even show any concern kịta ọ gbajugodolu a na-agwa ha that time wepụnụ aka enwe n'ofe ha kwechiri look at ihe mee ihe si akpọ ya election a na-asị na a ga-acancel na-asị na a gaghị acancel ihe a emerụ na for their mind people to vote for their mind they are leading people how did they think that na ha ka bụ leader that leader uh, as in that leader eji e, e wee malụ ha yesterday ha eche na ha ka bụ that leader today the answer is no nigerians don't have any leader biafrans ụmụazị igbo enweghị leader we don't have any leader ihe nọ kịta anụnwa bụ it is your duty now to follow the moving train follow who know road Maazị Nnamdi Kanu ma ụzọ ihe ị fụlụ these people na-eme eperemense they are just fooling themselves look at Willie Obiano narụ microphone pụta yesterday na-efool onwe ya kai kai gọvanọ what did you think that na kedu ihe ọma ọ dị gị ka ọ ga-esi n'aka Willie Obiano wee pụta nothing o nwerọ imagine pụtazie na-ayọ people biko come and vote come and come out and vote everywhere dụ secured imagine onye waka ute ọ lahụ n'ana i megide ihe in this life wee si na i destroy your own mat ị ga-alahụ n'ana nkịtị nigerian government leaders now they are now sleeping on as in on ordinary floor ha na-edinazi n'ana nkịtị na-agwọtọkọ onwe ha look at the way ha si wee na-agwọtọkọ onwe ha ndị mmadụ onye ka ị bụ then ị pụta sị gọvanọ this gọvanọ that ọwala na-agbago but today e jizi ha eme yeye because of gịnị they brought that rubbish upon themselves ha ji aka wee mee onwe ha yeye ha ji aka wee imagine e, e, in a state ebe nwoke gọvanọ begoro ọrụ na-alụ ọrụ as a gọvanọ people voturu in a bịa ozugbo fopụ ya n'ike wepụ ya were Hope Ụzọdịmgba tinye kedu kedu ihe ọ dị gị ka o nwere anything good ga-esikwa na that same country wee pụta kedu ike ka ọ dị gị ka as in na naijiria o nwere anything good ga-esi na ya pụta o nwerọ the answer is no look at it my father died last week ọ bụrọ ego gburu my father e bugharịgidere n'ụnọ ọgwụ dị iche iche no medication no good drugs no good hospital e nwerọ equipment nothing nothing common mri ihe anụnwa ife ọ dụ ka ebe as in ọ dụ ka ebe ụmụ ezi bi ebi o nwerọ ezigbo e, e, equipment dị n'ụnọ ọgwụ nothing nothing agwọtọgide ihe a agwọtọgide ihe agwọtọgide ihe agwọtọgide ihe a emegide emegide emegide then onye ahụ anwụọ ọ bụrụ na onye ahụ nwụọ a gbakọọlụ gị bill a gbakọ bills ị na-akwụ look at people people people tili eti a gbakọọlụ gị bills i buje mmadụ n'ụnọ ọgwụ kama a ga-enye that person treatment although it's not their fault because ọ fault ndị gọọmenti ọ bụrụ na obodo dị mma i don't think that na eh, eh, eh, any of your family member na-aya ahụ na i buga ya n'ụlọ ọgwụ na a gaghị agwọta onye ahụ this time around na Nigeria malaria na-egbuzi mmadụ malaria ọ na-egbuzi people ifugi na this time around na Nigeria gone are those days ọ ga-abụ mmadụ yaba ahụ i buga ya ụnọ ọgwụ ọ gbakee chighata azụ nke ugbu a bụ onye ọbụla na-aya ahụ na Nigeria i buga ya ụnọ ọgwụ just dobe ego ị ga-eji akwa that person because that person is not going to return alive ọ the country most of you are defending today i saw one coward yesterday ọ na-asị ee eh, solu soludo solu dozie anambra eh, apga all the way eh, nke nwa ji ime nke nwa ka m gwa gị apc o pdp o apga o ypp o all of them they are the same thing ọ ụnyaahụ ka m pụtaziri fụbazie names names of cowards na-apụta for election

ndị ala ndị ala they are all the same thing na ị na-asupport apga na ị dụha in support of apc all of them na the same thing but a na-ekwu some of you ada aghọta nigeria is not for you nigeria it is not for you look at obi cubana although eblamehu m anybody jeje jidie because ị ma na a na-ekwu okwu biafra ha na-akụlaba ndị azụ most of them a na-edobe ahụ that na ọ gbasarọ ha na ha dị too big ikwu okwu biafra ihe nne na nna ha e, azọtanwuhu ọ hanwa ga-azọtanwu ya efugie mana ọ dụ busy na-eme ihe ego e jide maazị nnamdị kanụ ọ na-akwa mma ya na-esho onwe obi cubana ji such amount of money o nweghị ike ịpụta tinye ọnụ n'okwu ọ na ọnụ erughị obi cubana n'okwu ọ na o nwe friends bụ ndị e, e, politicians o nweghị ike ịpụta sị kedu the offense of maazị nnamdị kanụ which na m dụ very sure that na ọ bụrụ na ọ yanwa ka e jidelu maazị nnamdị kanụ adụ free na maazị nnamdị kanụ ga-etibe mkpu e releasie ya but e jide maazị nnamdị kanụ ha niile turnọ their back na-edobe ahụ that na ọ gbasarọ ha ka m gwa gị o nweghị anything ị ga-emegide n'ụwa ka ị pleasie fulani ka go na fulani kwụrụ ọ kwa abba kyari ọ bịara burial mma obi cubana at later end ọkwa ha niile jere suo ya imi a bịara monitor ya ị ma na ndị be anyị ha na-atrust ka ndị fulani abba kyari bịa bịa monitor obi cubana monitorchaa ya ọfụma wee mara ihe ọ dụ azị malụ the things o nwere na things o nwerọ o wee jekọọlụ ndị be ha e wee chapado ọkụ wee jide obi cubana ka e jiderie o nwere any of them kwuru okwu ị furu abba kyari ka ọ pụta sị why e ji wee jide obi cubana kedu nke a kedu nke ọzọ ha niile nakpụsiri pretend as if they don't know anything e wee kapụ obi cubana ego a na-agwa gị kapụ ya ya nigeria bụ a country ebe ọ ga-abụ ị suffercha nweta ego on your own a nụba afa gị ha achụba gị ma i zuru ohi o ma i zuha ohi a na-achụ gị ka a ya-asị na ị bụ criminal Nigeria is not for ndị Igbo afọ mudise eh, a sị na ọ gịnị gịnị anyanwụ ihe ọ kọgheriri ọ sọtọchara ọnụ sị that na ee eh, that na o nweghị anybody ga did we tell you that na maazị Nnamdi Kanu na-force ndị Igbo to leave Nigeria are you a coward ime onwe gị kedu onye ị na-atụfere okwu Mr. Man ị na-ada afọ ka ka ka ka pig a gbalụ mmiri akpụ who is forcing you if you want to remain na one nigeria ị naba n'ugwu awụsa ọ bụrọ be anyị ka ị ga-anọ sị that you and who ka a na-aforce did we tell you that na a na-aforce anyị ka anyị hapụ nigeria na biafra o nwere mgbe anyị ji gwa gị na ọ force ka maazị nnamdi kanu na-eme anyị at your age you are still a coward i nwee single sense at your old age you don't have thinking faculty

unu na-ezugharị oshi up and down i zuru gbago i zuru gbadaa ndị nke na-adịziha opportuned izu oshi agụụ a na-egbu ha chukwu ga-akpọ unu ncha niile ọkụ ọkwa ị furu these damages unu na-acausụrụ anyị unu niile ga-anwụchasị ọnwụ ike ị pụta ị na-edobe ahụ ọ bụrụ na amanyagharịcha na amụ election ka anyị manụ the result ka anyị mara ebe unu ga-edobe ihe niile unu kwuru ka anyị manụ nke bụ eziokwunu ka anyị fụnụ ọkwa anyị anọigo o nweghị ihe ụla mere anya anyị anọsigo onye ọbụla ji anya ya na ị na-apụta na-ayọ people to come and vote while na ndị nke ha tụrụ atụ afụghị isi na ọdụ ya look at ihe Hope Uzodimma na-eme n'Imo steeti ọ nya ka some of you ka nwere mind na-asupport election ka a tụọ vote ka ị vote in a criminal a terrorist ga-edestroy your life a terrorist ga-edestroy your future ị bịa na biafra land ndị army ebula egbe everywhere i si from biafra land na-agbago ugwu awụsa o nweghị ofu mkpụrụ checkpoint as in checking point ị ga-afụ ị gaghị afụ ofu mkpụrụ onye army bu egbe onye ọbụla adụ free ọ because of Nigeria gọọmenti ka o yi eji bụ onye igbo travel out obodo oyibo a na-amaltreat ha na-akpọ ha black monkeys because i don't blame ndị ọcha ọ bụrụ na as in ọ bụrụ na Nigeria dị mma i don't think na my brothers and sisters ga-eje n'obodo oyibo na-receive insult from people mere ike ka ka ka ka ka express ndị ọcha dụ shapeless ndị ọcha na onweha anything ha pasta as in ha na-akparịgharị ndị ụmụ anyanwụ as if that we are nobody well na ọ resources anyị ka ha ji wee biri apụta na Nigeria welu power nye ndị fulani n'aka kee ka fulani ga-esi wee chịa gị people that cannot even boast of as in mini flat na ha bịara n'obodo gị kịta na-asị ka ha wepụta ego rentịa flat biri ndị a na ịpụta n'ilo ha eju n'ilo dịka ndị ala ke ka ọ dị gị ka this kind of people na as in na ha na human being ọ ga-anọ people dụ useless in life fulani have you ever seen a fulani man pụrụ ọrụ oyibo rentịa flat maọbụ rentịa duplex maọbụ rụọ ụlọ na another man's land biri ọfụma na-eme ọfụma you can never even ọ bụrụ ndị a sef na-eme black market na-echange dollar you can never see any of them upon ego niile ha ji ha enweghị ike irent good apartment biri ndị a na ịpụta fụ ha ha atọchi ute n'ilo gị na ha na-azọ your front gate na-azọ na-azọ ama be nna gị a na-ezuzie ọ ndị e welu power nye n'aka ha wee na-asọkwu ma nke gụrụ akwụkwọ n'ime ha ma nke na-agụha akwụkwọ n'ime ha ha niile bụ the same thing nsọkwu nsọkwu ka eji wee mara ha nke sọkwuru ọ danyere ibe look at ihe impostor na-eme na Abuja ọ na-asọkwugharị look at all the whole hospital na biafra land onweghị nke nwere equipment onweghị nke nwere anything eji agwọ ndị ọya ịpụta a na-asa aka na-eme dụka ndị abụla ọnụ dụka people abụla ọnụ ị ga-ejide ego gị n'aka ka enyezie gị good service you can never get it a na-akwụgharị a gbalụ gbago a gbalụ gbachigata na-ezuzu ihe a na that is n'obodo nwụrụ anwụ a useless country ịpụta ị na-asị ka atụọ vootu that vootu ga-egbu unu niile ọ kwefuru unu ncha niile na-ebelieve na one Nigeria ọnwụ ike ọnwụ ike ga-abata na ezinụlọ unu ncha otu anyị si as in otu anyị si elose our loved ones otu a ka unu ga-esi lose godo life unu niile ọ gaghị adịrị ụnụ na mma onye ọbụla sị that na that is onye ọbụla na-asupport ihe impostor na-eme na-asupport one Nigeria ọnwụ ike ga-abụ ihe nketa gị you will die a miserable death unu niile ga that is unu ncha niile na-asupport aboki unu na-asupport aboki gọọmenti unu niile ga-anwụ ọnwụ ike ma ịbụ onye igbo nọ n'ime ọnwụ ike ga-ezute gị pụta ị na-asọfagharị people God's own people ị gaghị aga ịcha ha acha you cannot do this thing allow these people to go i kwechiri na-asọfa ndị Igbo sị that na ị na-achị ọchịchị you are a president ị bụ governor na-ata ụmụnne gị afụfụ look at it kwa those days ị ga-akpọrọ mmadụ kpọje hospital a gwọọ onye ahụ ihe na-aya ya ọ naa in peace nke a bụ ịkpọje ha mmadụ n'ụlọ ọgwụ ị chịrị obi n'aka before you know it a sịgo that na onye ahụ anwụgo upon all the money ị ga-espend ị pụta a sị one Nigeria kịtịkpa enweghị nwanne ga-agbagbu gị gbagbuo that your one Nigeria ọ kwa ị fụrụ eh, ka m malụ ihe ga-akpata that na biafra agaghị ana ka m malụ ihe ga-akpata ya that na a ga-emegide ihe a a sị na biafrans agaghị ana ka m malụ ihe ga-acause ya ọ kwa anyị anọ ego ka anyị ga-ama mbe naabọ nke bụ oke na ọgba ụnụ na-apụ ala obodo tijara etija ya ka ụnụ na even nwa a mụrụ today ma that na Nigeria etigo ya ka ị ka na-ehope ee Nigeria one Nigeria is for all of you chukwu bụọ gị ọnụ ị ga-anwụ ọnwụ ike forever look at it ị pụta ị na-amagharị ya o nweghị ofu mkpụrụ ihe ị nwere ike ịpụta sị that no ihe a bụ ihe these people megolo achieve people na-alagharị na street ya ka unu welu power nye n'aka gịnị ka ọ dị gị ka fulani ọ ga-emenwu na Nigeria how did you think at least a na-enye mmadụ ọlụ ọ ga-alụnwu ị nọkata were ọlụ mmadụ enweghị experience ya ọlụ mmadụ amaghị ka o si eje wee tinye onye ahụ ebe ahụ ọ na-asọpụzi ka atụrụ ọ na-eghe ughe o ghee ughelu gbago o ghee ughelu gbada look at ihe a na-eme maazị Nnamdi Kanu ee na ihe e ji wee si all the way from zoo to Kenya je kidnapụọ maazị Nnamdi Kanu bụ na ọ maka na ọ kpọrọ Buhari idiot nwada Achalaugo na-akpọ Buhari idiot for a very long time unu o jidene m gịnị ka unu sịrị m for heaven's sake for crying out loud buhari impostor is an idiot if you don't know know it today because ọ bụrụ na ọ bụrọ idiot ọ gaghị na-esend the people to their early grave go to biafra land ka ị fụ ntigbu na other side go to that land ka ị fụ ihe na-eme there the way impostor si wee channel all the whole terrorists all, all in the name of nigerian army chanel ọha ncha niile budata ha na biafra land ka ha bịa gbuo onye onye then ịpụta isi m dat na impostor buhari is not an idiot you are a coward if you don't know know it today the president of nigeria today it is a complete he is a complete idiot go and tell him that i said so let him leave mazi nnamdi kano alone if at all na mazi nnamdi kano kpọrọ ya idiot he is an idiot complete one if you don't know know it today go to other countries if you come to nigeria once you mention buhari they, will- they, they will be running after your life dss will start look at you if you go to other countries ha na that's a na-ejide their president waa ya ọla otu a nwakwepi ya agwa ma abụzine their governor ọ na nigeria ka unu ga-abịa na-awakesi anya you guys are mad unu na-apụ ala ije e n'other countries ifu the way they are maltreating their president uponkwa na their president na-emewe ọfụma atụkwasa president ọla otu a nwa ya tomato and onweghị ihe that's onweghị anything na-emenụ ọ na Nigeria ka ọ ga-abụ onye megharị ya ahụ you are under arrest you are under arrest for calling a uh, president idiot for calling uh, our governor a drunk hey, a na-ezuzu this rubbish people a na-eperish because of cowards evoturu into power I don't blame you people ọkwa ifuru ọnwụ mpa m a unu niile ga-eketi ya ifuru this death a that's ọnwụ this my father unu niile ga-eketi ya one by one ọ ga-erute unu niile ka unu ha wee na-asupport this wo- this failed one Nigeria this failed zoo unu ga-eketi ya one by one don't worry ị na-edobe ahụ ịyaba ahụ fly onwe gị to abroad why are you why are you flying to abroad coward why are you going there why can't you treat yourself if you be if you know that na nigeria dị mma why can't you stay in your country and treat yourself how many of those people ị na-ejekwu na their land how many of them na-agbadata na nigeria treat onwe ha unu ncha niile enwe ihe unu na-eme those that are not opportuned to travel outside the country to treat themselves keezi ihe ha ga-eme what would they do pụta ebe a na-aghọ look at impostor nwụrụ anwụ useless coward kpọọ aka na ọkpa nkụ ifu aka edo dry ifu ọkpa edo dry isi wawe ọlachapụ ọsọ jewe obodo oyibo afọ tawe ọlachapụ ọsọ jewe obodo oyibo and he claimed to be president of a country you are, you are a president yet you cannot, you cannot make things right you cannot boast of common hospital hospital ịma na ya bụ number one thing somebody kwe a president kwesịrị ime organize na country ebe ọ na-achị imake people ka ha dị comfortable onwe onye na-ayị ahụ look at everywhere mosquito dirty environment a na-agbagharị ịpụta e, onye nke a sịgo ehe mind what you are saying o mind the way you talk o eh, the dss chukwu ga-akpọ gị nwa ọkwa gị that is ana m echesi unu ike o i dey wait for una ana m eche unu na-eche unu complete ochiche ka chukwu bụọ gị ọnụ that very day unu na-ayi ala you can you can as in you cannot even open your mouth and speak the truth

ị na-ekwu okwu idozi anambra what of idozi ana igbo niile sọsọ anambra bụ ebe ịma na ị ga-edozi soludozie anambra unu na-eplay unu na-euse people's life na-eplay politics unu ji people's life and health na-eplay politics apc pdp ypp ọsịa ma ọsịghị ya apga opuna asịkwa azịza asịkwa ọkụkọ a na-ezuzu a na-ezuzu this rubbish people a na-eperish away nke gị na ya bụ friend ee eh, gị na ya kwugide okwu ngwa ngwa ọ na-enweta ọlụ na gọọmenti ọ gbagbuo root gị ọ bụrụ ihe a ka a ga-emegide ọ bụrụ ihe a ka a ga-emegide people ewee succeed never again ị fụ this nigeria nigeria that is nigeria ga-abụ the the the the last african country ndị fulani ga-achị again ọkwa buhari impostor otu ọ na-akpụrụ di ya na ọ ga that's ọ scattergo everywhere opportunity anyị ga-eji wee naa biafra ọnya dị ihe ma ọ sọrọ gị o i nwee ike na-afụta okwu biafra ka okwu onye ara ọ one useless woman na-agba akwụna up and down i kwute okwu biafra na ntị ya ọ dị ya ka onye were mma magbuo gị she cannot boast of 1 million na account ya onye a m na-agwa gị o birokwa na good environment o birokwa na ezigbo ụnọ from hand to mouth agụụ na-ekpe ya that's agụụ na-ekpe ya ekwele ị fụ ebe agụụ na-eme ya ihe ị fụ the kind of nonsense ọ na-eri yet i kwute okwu biafra iwe a na-ewe ya no be juju be that. ị sị m na onye ahụ abụrọ winch i don't have much to say but ihe m na-agwa ụnụ bụ hmm, ị fụrụ otu a things si wee dị biafra abịago because ị nee anya na-afụ that na all these people ndị politicians anụnwa ha na-efooluzi around Can Ifeanyi Uba come out now and challenge you without gị ewee tụkwasị ụla onye bụ Ifeanyi Uba ka ọ Willie Obianọ Willie Obianọ pụta kịta kwụrụ n'ihu gị ị ga-atụkwasagodi ụla maa ya ajụ eju ya anya name them o nwere any of them ga-apụta kịta anụnwa yie gị egwu na na lie gone are those days ha yiri mmadụ egwu ọ bụrọzi kịta that is why m ji wee sị gị na biafra abịago onye a ma na ọ bụ maazị nnamdị kanu what them nọ na gọọmenti cannot do maazị nnamdị kanu na-eme single-handedly ọ na-eme maazị nnamdị kanu pụta kịta anụnwa sị ngwa onye ọbụla ụnụ akpọzina willie obianọ iyi onye e, everybody calm down ị na-ele anya onye ọbụla kwụrụ stand still o nwelu kedu another gọọmenti ị na-achọ karịrị maazị nnamdị kanu kedu another gọọmenti kedu another governor kedu another president ị na-achọ karịrị maazị nnamdị kanu sọsọ maazị nnamdị kanu ga-acalmnwu the whole situation down minus maazị o nweghị ebe ndị a ji azụ eje a whole president of nigeria bịawarụ biafra land onye ọbụla na-akpụsịa nye the as in the disgrace of his life mebọọ ya to the that's the mebọọ ya where that he is nobody o nwere ihere na a mụrụ gị ọfụma during the time of Obasanjo e wee sị na Obasanjo na-abịa eh, Biafra land i wee nakpuo i wee sị na ị gaghị apụta fụ welcome Obasanjo ị ma na ijecha gị ejecha dada ọfọrọ gị ụna during that time onye ị bụ onye ị ga-eji wee sị na Obasanjo na-abịa be anyị i wee sị na agaghị anabata ya ị mara na mgbe ahụ na that's na things dị tough to compare now kịta anụnwa bụ that na Fulani ejirigo aka ha destroy ya melu Biafrans way to go ma ọ bụkwa na ndị a na-eri na afọ ejuhu ga-ekwe ka Biafrans naa but anyị ga-ana o nweghị anybody ga-stop anyị nobody will stop us from going anyị anachago kọ ka e si wee na ị na-atụ vote n'enu Soludo ị ga-atụrụ vote ị tụ ya ọ bụ gịnị ka ọ dị gị ka Soludo ọ ga-emenwu onye na-ekwu akwa akwa gịnị kedu ihe ọ dị gị ka Soludo ọ ga-emenwu na Anambra eh, eh, State ka ọ dị gị kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-emenwu ka onye a sị m blọkụ kedu idiot a na-ablọkụ okay nye comment kwa ọzọ ka m fụ ya look at onye unu na-eti na power ka Ifeanyị Ụba ka ị ga-evoturu nke na-ekwu ka ngwere dara n'enu ọjị onye onye ahụ ị na-etinye there Ifeanyị Ụba ọ dị ndụ kedu ha ka nkọ Andy Ụba ee eh, ndị otu APC e zidata na be anyị ka o destroy even Andy Ụba ga-emekarị Hope Ụzọdịmgba Hope Ụzọdịmgba na-amụ amụ n'ebe Andy Ụba nọ that is e, ekwuwe na na na na na ajọ obi obi ọjọọ ịṅụ ọbara Andy Ụba Andy Ụba ka Andy Ụba ọ gbara that is ọ gbara first na Hope Ụzọdịmgba na-amụ amụ ebe Andy Ụba nọ ọ dị criminal ị chọrọ ivotu in ka ọ bịa gbusi gbagbuo ndị Anambra fọrọnụ ndị Anambra eji eme ọnụ ka ọ bịa destroy gbagbuo ha o destroy ya ha ị ma that na ee eh, na Nigeria adịgo mma never again ọ kakwara gị mma na that na i bido kịta anụnwa mewe the needful supportụọ Biafra ka ọ dịrị gị na mma anyway ana m asị gị sọpọtụ ọ biafra biafra abịago abịa ma ị sọpọtụ ya o ma ị sọpọtụ ya anyị anago e nwe one comment m fụ day before yesterday the guy na-ewe iwe ee eh, na dos cancel sit at home ee eh, for that na agazighị na-atụ dues ee eh, dues ipob na atụdebene my brother o nwe onye na-atụrụ ya ị na ihe m na-agwa gị na ị kwụsịrị ịtụ dues today kwụsị ịtụ dues tomorrow ọ bụghị ya ga-astọpụ the coming of biafra with your dues and without your dues biafra must come so ị na ị na-atụ dues o nwe onye ị na-atụrụ ya ị naghị eme i- in favor of maazị nnamdị kanu or in favor of nwada achalugo ị na-eme for your own good because ọ bụrụ na biafra dị mma today ọ dịrị mụ na gị ọ bụrụ na ọ dị mma tomorrow ọ mụ na gị ga-asọfe so na ị na-atụ dues were ya bịa na-ekwu okwu na-eme ihe anụnwa na-eme comment o nwe onye anybody na-ayọ gị biko

yes ị na-edisappoint maazị nnamdị kanu ịbụzie nyanwa nọzi na prison because of me and you so ọ bụzie na agbapụtago ihe ọzọ ị ga-ekwu bụ for that na ị gaziha azazi biafra biko anyị chọghị anybody ga-agbakpu gị na prison ọ bụ just na cancel sit at home ị na-agbagharị maazị nnamdị kanu e jizikwa na-eji maka gụnwa ọ pụtagosi ụdị asụsụ a ị na-asụ ọ nya bụ the mentality of nde be anyị any small thing like this ha ebido kwusisiba lamentibe kọba ka ihe dịka ya arụsị anya it's not good you are disappointing Mazi Nnamdi Kanu without you knowing it. so ị na-atụ dues jisi ike ị na-apụta broadcast na online jisi ike because ị na-anya efu that na this our warriors na this our media warriors ọ na-edisturb ndị nigerian government very well in fact ha as in ha fụ way ha ga-esi wee mekwa their own people kee kwanụ their own people ọ fulani ga-apụta kịta broadcast ba na facebook gịnị ka fulani ma ọ ga-ekwu gịnị ka ọ dị gị ka fulani ma that na ọ ga-ekwu ha ma that na buhari their brother impostor na o failugo the whole nigeria including them so o nweghị anything ha nwere ịpụta idefend maọbụ bịa kwube just like otu anyị si ekwu na anyị jigasị point ị na-ene anya na biafra land na-afụgasị point the reason why we decided not to join one nigeria again mkpu ị fụlụ anyị na-eti na social media anyị jigasị our point our reasons the reasons megidere ị ma na one thing people na-ada aghọta bụ kedu ihe megidere kpapụta maazị nnamdị kanu wee bido kwubekwa okwu biafra the afụfụ adịgo too much and ị na-ene the afụfụ anya ọ na-edisplay na-egosi people are dying on daily basis the only achievement impostor melu na ọchịchị ọ na-achị bụ igbusisi ụmụazị igbo ndị o gburu karịrị akarị that's a gụba ndị o gburu ọnụ ị ma that na chi ga-eji bọọ mụnwa na-agwa gị so anyị nwere every reasons everything every evidence to say that na anyị achọzi one Nigeria we have a lot of reasons a lot so many things ị ma that na a na-ene anya people asị yes na eziokwu anyị nwere a lot of evidences the reason why ndị igbo ji wee sị that na ha achọzi one nigeria ihe a bụ question people kwesịrị ịga na-ajụ impostor not ịpụta na-eblame maazị nnamdị kanu na-asị na maazị nnamdị kanu na ọ ile ka ọ na-alagharị kee ka o si alagharị ile while you are suffering a bịa na be nna gị unu na-ata afụfụ and ị sị na ị bụ citizen of nigeria you are suffering onweghị ka ọ ha gị onweghị anything ị nwere nothing nothing then ị pụta ị sị na maazị nnamdị kanu na-asọtọ ọnụ kee ka o si asọtọ ọnụ ihe niile ọ na-ekwu ọnụ ọ bụrọ eziokwu onwe nke bụ asị onwere nke a fọjiri afọji ọkwa ị nọ na nigeria were mkpụrụ anya gị nabọ na-afụ ya onwe nke ọ na-etinye ka onwe nke ọ na-ewepụ ọ nya bụ nsogbu ndị be anyị unu na find ya difficult ịstand with your brother kama ị ga stand support nwanne gị nwoke i kwechiri ga na support fulani how many of you fụgolu n'ebe fulani hapụrụ ịsupport impostor na support maazị nnamdị kanu ị fụnugo onye fulani na support maazị nnamdị kanu ọ bụrụ na ị fụnugo gosi m ka m fụ ị pụta ị na-akọ ya ti ya ti eji gbaa nwa nnụnụ nne efe be wise there was a country o before ka e nwere nigeria ọ bụrọzi now nigeria then abụrọzi nigeria now for that we must get biafra biafra abịago and ha ga-ahapụlụ anyị maazị nnamdị kanu because everything maazị nnamdị kanu na-ekwu is nothing but the truth everything niile bụ eziokwu everybody na-afụ ya onweghị nke ọ na-eti onweghị nke ọ na-ewepụ ebe niile etijara etija so ị nweghị any any evidence ị pụta na-asị that na maazị nnamdị kanu na ọ na-atụ asị kee ka o si atụ asị gosi anyị evidence that na ọ na-atụ asị come and show us. from a to z ihe niile maazị nnamdị kanu na-ekwu ihe ọ na-eti mkpu ya everything bụ eziokwu onweghị nke bụ asị mana ị sị na ọ bụ asị wepụtara anyị the evidence ka anyị fụ ya gosi anyị that na ihe a bụ asị na nke a na-asị ka ọ bụ na o kwuru nke a na okwu okay a sị na that na ọ kpọrọ buhari idiot why can't they include that na ọ sị na buhari anwụgo ha jumpụọ that one kwechiri that na ọ kpọrọ buhari idiot onye ka ọ kpọrọ idiot

unu bụ ebini unu ga-afụ ndị kwa atụrụ n'ọgba unu ga-eso ndị kwa atụrụ na nke ikpeazụ a na-akwadonụ ka anyị na-akwado ịpụta na soshal midia ebe ọbụla akụrụkpo giveaway ị na-ene anya people eju die to show you that na people are hungry people are suffering ihe adịrọ mma onweghị ihe dịnụ nothing is working na Nigeria ewezuga ndị nọ n'obodo oyibo agụụ egbuo ụmụazị biafrans nọ na naijiria it seem that na-enwe leaders na a na-atụ vote that na-enwe gọvanọ nwee prezidenti common palliative anọkatara achakwụrụ anya na enwere coronavirus na coronavirus abatago naijiria onye ọbụla nọrọ indoor so many people chineke ji wee na-alụ ọrụ wee butecha many things wee send galụ ndị gọvanọs wee gwa ha ka ekee ya ndị mmadụ otu a ha si wee na-esi ite at home na-anọ indoor ka ha na-erigodi ewelu nweta ume ka e wee na-ezekwa ka e wee na-agwọkwa coronavirus ka a ma na ọ ga-avanish na air ha kụọ kwe

for months unu madụ na indomi nwere expiry date enwere e date indomi e, e, that's ọ ga-adịgide mee expire ị ma na these wicked people buru ihe niile a wee zoo thank god for end sars i really thank god for that protest emelu mgbe ahụ end sars emebezie end sars wee gbukabazie ụmụazị na-awagharịzi megide wee chọkwuricha da palliative ebe niile ezorie all the whole warehouse ebe ezoro palliative niile

otu ha si wee dị very wicked set of people and the, all of them none of them ka their children nọ na nigeria most of them all of them their children anọghọ na zoo ha ncha sendịrị ụmụ ha to abroad in another man's land where their follow men follow leaders arranged country ebe their follow leaders follow men doziri ọfụma mee ya ọ dị mma things na-afunction very well ebe a ka ha kpọkọrọ ụmụ ha na their family sendie ka ha jee ebe a ha nwabụ ndị kwesịrị ịnọ n'ebe things na-afunction ọfụma then ahapụzie ndị ndị ndị ndị na-ata afụfụ ndị amụrụ mụa afụfụ ka ha nọ na naijiria gbugbu onwe ha ifugie ọ ndị na-ebilivu on ọ ndị ga-apụta ifeanyị ụba why can't you ask ifeanyị ụba kere ebe diọkpara gị nọ ịfụkwa diọkpara ifeanyị ụba na nnewi dazi kpọọ gụọ nkịta kpọọ ya afa m ka ọ soludo ka ọ bụ wili obianọ ịnwa ijekata ije wee ja mmụọ nwa wili obianọ na anambra steeti call me bastard onweghị ebe ị ga-afụ ụmụ ha ụmụ ha nọ na ụmụ ha na overseas ha nọrọ na zoo ọ ndị na-ebilivu on apụta a na-akpa gụ ka esu na-eme gụ ka nobody gaa n'obodo oyibo ama nwa prezidenti gịnị na-aza prezidenti enwe daz ama nwa gọvanọ everybody dụ equal onye ọbụla na-eme things together enweghị time that rubbish that's what's the meaning of president n'obodo oyibo ebe i sitiri rie nni efere eji nye gụ nni ka a ga-eji enye president nni nye gọvanọ nye senetọ nni ụmụ ha sef the same thing i nwe ike sef maa ụmụ ha ụla o nwe ihe ga-eme but ọ bụrụ na na naijiria ị pụta otu a na-akpa gụ ka esu common eh, um, eh, ihe anụnwa nollywood actor ga-abata na supermarket a na-akpa gụ ka esu how much more gọvanọ maọbụ prezidenti ga-abata na supamaket ịbịa igo ihe a na-ebi ndụ ruru unyi na-emegheri pipụ a na-anwụ pipụ a na-anwụ na pains na-anwụ na depression onye chegide echiche chegide echiche o nwewe bp before you know it o fee aka ọ na kọntrị most of you gbadosiri ọkpa ike na ala na-edifend ị na-edifend naijiria you are defending impostor ị na-edifend eh, anambra election

ka ị na-ebilivu that okay vootu a na-apụta ayọ gụ gụ bịa vootu willie obiano nara maikrofonu yesterday na-ayọ biko ka pipụ pụta vootu ọ dịghị ka ọ bụrụ na ego ọ dịghị ka ọ bụrụ na ihe dị mma na ego ka a na-eke ọ dịghị ka willie obiano ọ ga-anara maikrofonu bịa na-ayọ gụ biko gụ bịa kele ego ọ ma ntụpụrụ gị ọnụ next thing ọ ga-eme bụ ịgada ụmụ ya niile keelu ha that money gụnwa agbara aka na-ezuzugharị because ị dụ nzuzu ọ bụrụ na ị dụrọ nzuzu ị kwesịghị iyikọrọ akwa gị with senses chineke nyelu gụ wee jee na anambra steeti yesterday ga fuluwe onwe gị all in the name of na m na-atụ vootu ọ bụrụ na ị ṅụjuru mmiri ala nne gị afọ ị kwesịghị iyikọrọ akwa gị jee na anambra steeti ga fuluwe onwe gị ị kwesịrị ijewalụ jee chụrụ mkpa gị mara that na gọọmenti agaghị enye gị ihe ị na-achọ you go and hustle on your own hapụ gọọmenti aka ha nwebe ebili ha so ndị bụ atụrụ ị na-amagharị pdp e, e, weli pdp chairman amaghị na ị nọ e weta ego ọ gaa n'isi n'isi unu niile a na-ayọgharị ayịyọ apc chairman amaghị na ị na eku ume ọ ma na nne gị na-aṅụ mmiri mana maazị nnamdị kanụ ma na ị na eku ume maazị nnamdị kanụ ma na nne gị ga-aṅụ mmiri he knows ị necha a leader like that anya mee ya abandon na-achụ shadow ị hapụ diamond bụ maazị nnamdị kanụ na-atụtụ okwute bụ nigerian government what a shame ị fụrọ that na ọ fọrọ gị somebody ma mgbe ihe kpadoro gị mara mgbe ị na-ebe akwa wee kwechiri na-fight for you ị sọpọtụha onye ahụ ọ bụrụ onye nke na-akpọta terrorist ka a na-egbu gị ọ hanwa bụ ndị ị na-eso ị fụrọ na ọnwụ chọọ igbu nwa nkịta ọ naghị ekwe anụ isi nsị ị fụrọ na ọnwụ achọgo igbu gị ọnwụ achọna igbu gị na because ọ bụrụ na ọnwụ achọghị igbu gị ị kwesịrị ịmadatụ na ụzọ anụ ị na-esi na ọ ụzọ ọnwụ o nwere onye na-afụcha ụzọ ọnwụ na-eso ya nigeria and their government bụ ụzọ ọnwụ whatsoever ha na-eme bụ ụzọ ọnwụ mana some of you amarọ ekenekwa m unu but ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ị malụ ka ị na-ada ede ị malụ ka ị na-adụ this time around ede achalugo a na-ekwuka achalugo a na-ekwuka ọ bụrọ my fault it is not my fault ihe m fụrụ ka m na-ekwu and ị watch ị fụ na ihe niile m na-ekwu na page a anaghị akụ ya mmiri is nothing but the truth i am speaking out of experience mmadụ anaghị anọkata na-akọ ihe ọ mahụ ihe o mebeghị experience before ị kọọ akụkọ today before ị kọọrọ mmadụ story ị ga-akọrọ ya that story with the experience ị nwegorune ọ bụghị ị nọkata ị pụta ị na-akọ akụkọ na ị maha otu o si aga like ọ bụrụ na a mụrụ m n'obodo oyibo apụta m ịkọ akụkọ naijiria gịnị ka m ma about naijiria m na-agwa gị na a mụrụ m na zoo m too na zoo wee nọrọ na zoo na-ata afụfụ na-ekpe wele eze na-ekpe ekwele then ị pụtazie sị m that na m amaghị ihe m na-akọ na m na-akọ rubbish gụnwa na-ekwu that na achalugo na-akọ rubbish rubbish agaghị akọnata na generation gụ ọ gaghị akọnata na agbụrụ gị rubbish ga-continue na-eme exist na your agbụrụ eblamehụ m unu anyway ọkụkọ sị na mkparị ga na-adị steady mkparị ọ ga na-adị 247 ebe e nechara nya enwebe eze were isi ya nye ụmụazị na mkparị ga na-adị eblamehụ m unu it is not your fault ọ fault ndị leaders na-ezuzu ezuzu ọ bụrọ fault unu anyway so biko kedu the result of eh, anambra eh, election all the whole onye ozi biafra afụ m gị thank you very much all my admins none of you are working ndị admin niile o nwedị any of you na-alụ ọrụ ndị anụnwa na-comment rubbish ebe a why can't you block them why can't you block them ị hapụ ha na-eche ka m bịa blọkụọ ha and you know while doing that enwe m ike ịdụ distracted okay rest in peace nọ anyanwụ ka si nọ gị na mama afagan ka m block ọrụ ka ị get ya out because you have overstayed your welcome so that is it my people o oh, ihe m na-agwa gị bụ soro ụgbọ na-aga aga solu the moving train follow who know road ụzọ ahụ most of you na-esi ụzọ adịhị that's ụzọ ahụ unu na-esi bụ ụzọ onye gbakọrọcha ojekwa ebe ọ kwụkwụrụkwa ifunugo onye na that's onye kwụ ofu ebe ekiri mmọnwụ ịkwụrụ ofu ebe na-ekiri mmọnwụ onweghị anything ị ga-afụ a na-ekiri mmọnwụ a na-eme ngagharị follow who know road for your mind na ọ bụ na biafra bịa na ịka ga na-ata afụfụ ị ma that life a na-ebi n'obodo ndị ọcha ọ that same life ka anyị ga na-ebi na be anyị but some of you amarọ because a na-aghọli ụnụ na-edu na-ablind ụnụ ncha ewere 2000 imagine eji 400 naira wee na-edeceive unu 400 enye gị 200 na abụọ enye gị one can of malt ya ka ị ga-emegide ya ka ị ga-aṅụ lie the 400 for 4 years before i wee bịakwa nweta onwe gị then ifeanyi ụba of all people ji football with one sachet of indomie wee na-acampaign na-egote most of you na-ego ụnụ ka ụnụ bịa tụnyere ya ka o jee bubaba billions ka o jee livewe ọfụma diọkpara ya pụta o buru eh, bugatti nna ya goori ya wee gbaa gị pọtọpọtọ ị na-ekwukwugharị ị na-ezuzu ọ na-eri ego osoghị wee vootu in ọ na that's ọ na-amawali ego gụnwa were ọkpa na-esuye iwere ụkwụ oji ụkwụ eje aba amalụgo gị amalụ akpụ ụkwụ igo slippers this week next week ọ dọbie because ihe ị na-eje n'ọkpa tuo ekehie ị na-ata afụfụ nọrọ n'afụfụ were afụfụ n'anya isi suffering and smiling maazị chineke wee zipụta maazị nnamdi kanu sị ka ọ bịa fichaa ụnụ anya mmiri unu folu ntutu taa na ọ n'afụfụ ka ụnụ ga-anwụ look at you otu ahụ ị dị na otu mmadụ na-adị na onweghị anya ụnụ ncha na-asupport one Nigeria the way i si wee dị today otu a ka human being na-eri ive ọfụma kwesịrị isi wee dị ịjụgo onwe gị ajụjụ otu ahụ ị dị otu ahụ ka politicians a ị na-anụtala ọgụ otu ahụ ka ha dị anya ka eji si na-eriri gị eri iwere ọkpa everyday amalụgo gị na one junction ịpụta na that junction ịkwụrụ ichegido moto ịfụ hụ moto pụta apụta akpọrọ gị 200 kpọrọ gị 300 ikwechiri die na ọ nke 100 naira ka ị na-achọ ịnọgido na twelve akụọ one ime abalị akụọ ebe ị na-eche cheap moto a na-agwa gị stop other road soro ụzọ ọ ga-abụ ịpụta moto eburu gị free of charge everything ga-adị n'isi gọọmenti eburu gị everything a na-aga ọfụma ị sị na ịchọghị ya na ọ nke ị ga-anọrụ anwụ a na-acha gị mmiri a na-ama gị ọ nya ka ị ga-achọ life a na-ebi na Nigeria otu ahụ ka esi ebie n'obodo oyibo ọ na ịchọghị isoro ndị obodo oyibo na-ebi obodo oyibo life who no like better thing ị na-eso Andy Uba na-eso impostor Buhari na-eso Willie Obianọ ị na ị na-asọpọtụ Hope Uzodimgba na-eso Wike sosibe ha ike ifuru gị ịgbakọrọcha ije ebe ịkwụkwụrụ igota ya yi ọkwago ego ahụ ị na-eri today o nwere ike echi ma ga-afụzi n'ego eri mgbe ahụ o nwere ike sef achọọ gị echi afụhụ ụmụ gị atabadị afụfụ in a twinkle of an eye ego niile ahụ i mere acquire from Nigerian government o disappear under a second ụmụ gị asquander ya ha ebido ụwa n'isi a na-edozi future gị future generation gị future ụmụ ụmụ gị i kwechiri na ịchọghị ka edozie ya na ọ the present one ka ị chọrọ because of na ọnụ lulu gị n'okwu na gọọmenti ị ka na-atachite ọsa ị na-aghọrịtatụ some people na gọọmenti na-ebuba ego i feeluo na ọ ga-adịgide biafra a na-agwa gị bụ forever something ọ ga-adịgide ọ bụrọ nke eh, meantime ọ bụrọ nke ihe anụnwa biafra a na-agwa gị ọ bụrọ biafra of your own na ọ biafra of your children your future your unborn generation ọ nya ka a na-agwa gị i jiri maka ihe ịfụrụ n'anya today kwechiri ala na-apụ gị na ịmaghị onwe gị rughewenụ mana ọ ga-eju ọnụ I don't have much to say very soon na maazị Nnamdị Kanu apụta very soon na erelease ya ụnụ anyị gbakwala ọnụ na anyị very soon a ga-ahapụ maazị because onweghị anything o mere mụ na gị naabọ ma na maazị Nnamdị Kanu dị innocent and offense ya bụ na ọ kpọrọ Buhari idiot imagine ọ nya bụ offense eji wee jee from all the way from Nigeria to Kenya je kidnap ya bunata ya na ọ kpọrọ common Fulani a commoner a commoner na Nigeria Fulani na ọ kpọrọ ya an idiot tell me a Fulani man na-abụrọ an idiot can you come out and tell me that na this Fulani man is not an idiot all the whole Fulanis they are all idiots unu na-amagharị look at nne jare bikonu ka ọ dị nwee much to say again abeg that person is not IPOB member dues payment is for restoration of biafra ọmakwanụ o che na onwere onye ọ na-emeli ọmarọ na they don know onye ọ bụ that na aha a na-ekwu maazị kwuru ya ekwu he will never disappoint us na anyị ga-edisappoint ya somebody wee mepee ọnụ sị na dues ọ na-atụ na agaghị atụzi that he is done ọ bụzie ebe maazị nnamdị kanụ because of na ọ na-azọtara mụ na gị ana bụ biafra e jiri ya na-atorment ya na-amaltreat ya na-ebugharị ya from one prison to another ọ bụzie na ya bụ maazị nnamdị kanụ okwufi ọnụ o jiri because of na a na-alockgharị up and down sị na achọzị biafra onye ọbụla zaa afa nne ọ ka ị fụ mentality of ndị be anyị ha sọsọ onwe ha ka ha ma ha amaghị maka onye ọzọ mana maazị nnamdị kanu ma onwe malụ for everybody ọ na-afight for himself na-afight for everybody common dues a na-atụ aka pụta were na-eme okwu so that is it my people on this note I want to appreciate each and every one of you. I noticed that na unu adị esharezi my video. Kee ihe meenụ. Please share the video. Share this video biko. Oh, maka na enwere o nwere ike gụnwa ma ihe a na-ekwu. Somebody like Achalugo now amaghị ihe a na-ekwu. There are so many people now na-aghọtadoghị ebe that's ihe ihe ekwe na-akụ. So many people now amadị ihe a na-eme. So many people now aghọtado their left from their right. ha ka nọ na social media so by sharing this video ọ ga na-emepekwa ha anya ha wee na-esonye n'ihe a na-eme because ọ oh, mmadụ sonye n'ihe a na-alụ ọ dị complete ọ mala onwe mana ọ bụrụ that na i soghị n'ihe a na-alụ ị na-asọ isi so ya ọ bụrụ na ị share video anụnwa ọ ga-enyelụ so many people aka o nwere ike ọ bụrọzị for gụnwa mana ị share ya ị maghị onye ọ ga-ehelp tomorrow so always share our broadcast share the video okay ikechi chukwu ga-akpọ gị ọkụ ọ ihe a ka unu ga na-agagharị ozu nwụrụ anwụ na-aga ije ebule mụrụ gị so that is it my people um, share the video share this video biko share the video Uwazuruike built hotels and the schools. Please, what has your Nnamdi Kanu built? Ị fụgo a freedom fighter ọ na-ebuild hotel and school. Ị fụgo that is where e ji wee sị na ewu ka wọd eriri ga eri. Ụdị ndị dị otu a ka m ji wee sị na unu na-eshare video biko. Share the video. Don't look at them.

so that is it biko share anụ the video share the video um, a sị m na ọ ga-adịlị unu niile na mma remember on Wednesday ka Maazị Nnamdi Kanu na-eme appear again na court always follow up na-efolo up na-efolo si ike if something ga-adị educative you share it like this broadcast now always share it because ọ dị very important na-efolo up ka ị malụ mgbe a sị sị gbawa ọsọ malụ mgbe a sị kwụrụ one place malụ mgbe e kwuru ihe dị mkpa you know as in ka ọ hapụ ịbụ every time every time ị na-asị ee eh, eh, achalugo emeghị video achalugo what happened onweghị ihe melụnụ always follow up ma ọ bụ video ka e melụ ma ọ bụ write up ka e delụ ma ọ bụ anything ị na-efolo up ị folo up ọ ga-enyelụ gị aka o oh? so that is it my people on this note i want to appreciate each and every one of you nya mala unu niile na mma aka m bụkwa nwa ada achalugo achalugo na-enweghị adịgboroja ada maazị nnamdị kanu ngwanụ ka emesịanụ biko share the video